Ah. Ah. ụmụ ibe kee ka onye ọbụla mee ya maara anyị mma ya maara anyị mma tata ama m na anyị nọ ọfụma ngwanụ unu afụgo ka anyị si nọlụ tata bụ orie taa bụ afịa orie hmm, na igbo calendar system anyị orie bụ the second market day of the igbo lunar calendar week anyị wee na-asị ụtụtụ orie ọma onye ọbụla ụtụtụ orie ọma nke onye chili ya zeru orie taa ga-amala anyị mma hmm? so we're saying

anyị si na taata orie ya amara anyị mma mezupụtara anyị ebumnobi anyị anyị ya eje anyị ya abata ife ọma ife ọma ya akpọ anyị iru ife anyị na-achọ ka anyị ga-afụ hmm? anyị si na ọmaka ya emela onye ya emere ibe ya ise okay ka anyị jee n'ubi onye abịalụ in our this our program on earth our topic today is ụzọ dị mma ụzọ dị mma when the path is good when the path is good ụzọ dị mma aga ya nga na abụ aga ya aga when the path is good you will always want to apply it over and over and over again nobody likes changing a winning team so kedu ka i si dozie ụzọ gị ajụ ka m na-ajụ kedu ka i si dozie ụzọ gị kedu ka i si dozie ndụ gị hmm? ezinụlọ gị ụmụ gị agwa gị omume gị okwu ị na-ekwu ekwu ije ị na-aga aga aka ọrụ gị ya na ndị ọzọ gasị kedu ka i si dozie fa how well have you paved your path or your road today

o jekwuru mmadụ ibe ya mana ọ kọba osisi ọ kọba anụmanụ o jebere osisi mmadụ ka e ji aba mmadụ ka e ji aka ọ ya mere igbo ji aba afa sị Ụzọechina hmm? so kedụzi ka i si enwe obi akpọ ịghọta na-agbalụsi iru n'ife na-agala kezi ka o si mmadụ kee ka o si ewutezi when people are rejoicing

ị fụgonụ ya nwanne your behavior towards others will determine continuity of relationship yes i si kpaso ndị mmadụ agwa ya ego enweghị bido ma gị na onye a ga-aka na-adị na mma ma ọ na-adị na mma otherwise people will just sever their ties with you One does not ply a road twice. One does not ply a bad road, sorry, bad road twice except when inevitable. Onye na-aga ụzọ na-adịrọ mma, onye na-achọ ịga ugbo naabọ. Unless ma ọ nọ na onye enwerọzi choice. Ịghọtago? So, do not be a bad road that no one wants to ply. do not use your position or authority to oppress or marginalize others today tomorrow will surely come i hope you know everything in life obeys the law of gravity nke a basic ijita ana ife niile dị n'ụwa na-erubere ijita ana isi ife ọbụla na ka ọ na-abịa nso at the pinnacle of your career beauty o or health gị o or wealth celebration sickness poverty always remember what goes up must surely come down nobody expects you to be a perfect being o don't get us wrong onye na-expect na ị ga-adị perfect ihe a na-achọ bụrụ kene mmadụ bụrụ mmadụ n'obi mmadụ be real and desirous of the world to be a better place for all nwata nụọ ọgụ egboro egbo ọ dị ya ka ọgụ amaka chi foro efo ya ejikwa eji o ee echi dị ime o nwerọ onye ma ihe ọ ga-amụ keduzi ka esi afụchata ka esi afụchata gị na ngwuru be nna gị na ngwuru nnu ngwuru be nna gị ụmụnna gị ka e ka esi afụchata gị in your business community neighborhood and social gathering does your relationship with people promote joy or sadness do people meet you today people who meet you today do they wish to meet you tomorrow onye gị na ya fụrụ taa gị na ya kpachaa nkata akpa ya na-aga ọfọsị onye afụrụ taa ka afụ ya echi ndị fụrụ gị taa ha chọkwara ịfụ gị echi ọkwa agwa do people who transact business with you look forward to doing more business with you ị ya-ajụ onwe gị ajụjụ a ị ghọta how safe do people feel with you does your community look up to you and wish to have you around to participate in ị na-participate n'ihe ha na-eme or to oversee their affairs do you talk to people with so much disdain and disrespect ọ na-abụ onye ị gwachara okwu ị gbawaa ya obi ị gwa ya nke ga-ewute ya ewute ma ị gwa ya ị mana ife ikwesị ikwu ihe ikwesịrị ikwu remember that wherever you go at the end of the day the same road will lead you home people should leave your presence fulfilled ọ bụrọ na mwute they should leave your presence fulfilled rich wealthier and healthier than they met you your little deeds and contributions do not go unnoticed echekwana na obere ife ị na-eme na-echekwa no ndị mmadụ na-afụsị na ome mgbe o ji ka onye ohi mma cheta na ka onye si eme ka ekwe si akpọ ya ịma na igbo sikwa na okwu bụ ọdụ mana ntị bụ nka honesty humility soft words discipline self-control hard work respect response ọ ihe ndị a niile ọ ihe ndị a niile ga-edozi ụzọ gị all this will smoothen your path the morning o the noon evening and night will surely come ndị a n'uche asị m ka ọmaka meele onye mebere ibe ya ka ọmaka mebere onye ọbụla may we be spirit filled today and always onye na-eme n'ụtụtụ ya chetakwa mgbachi ị na-eme na mgbachi cheta ehihie ị na-eme n'ehihie cheta mgbede ị na-eme na mgbede cheta abalị hmm? na ndị Igbo sikwa na ndeeri dị na abalị kpukpu okpu the darker the night the nearer the morning make your path straight ụzọ dị mma a gaa ya nga n'abụọ mee ka ụzọ gị dị mma kedu ihe bụ uche nke gị tụnyere anyị aka n'akwụkwọ kwuo uche obi nke gị hmm? tinye aka n'akwụkwọ tụsakwuo ozi a ka ndị ọzọ werekwuo mụta ife biko ndị a na-abịa apụta ịkpọ na phone ma ị bịa na group anyị nọ na whatsapp ma ị bịa esi m na ị laikiri ihe m na-eme na ife m na-eme dị mma jee na peji anyị jee kwunye ebe a na ị laikili ya jee tinye aka ụfọdụ kpọkuo m agwa m na wetakwa uche obi nke ha na jee ebe a kwunye ya ka ndị ọzọ mụta ihe maka ọ mụ ka ị na-agwa ndị ọzọ ada amazi na ị na-ekwu ya kwunye ka ndị mmadụ malụ kwupụta ebumnobi gị tụsa ife anyị na-eme i jekwuo na YouTube peji anyị subscribe to our YouTube channel make your comment your own contribution like our page same with our Facebook page like share share ya kee ya ka ndị mmadụ mụtakwu ife taata asị m ka ife ọma mebe na ndụ anyị hmm? n'iru n'iru ka anyị ya na-aga hmm? mmiri mara ugo bụ arụ ka ọ sara ugo ife ọbụla ya-eme anyị bụrụ ife anyị anyị ajụzina kedu ife mere ife a ji mee anyị kama ka anyị mụta ife n'ife ọbụla mere anyị taata bụ afịa orie esi m orie ọzara ikwu nne m ezitere anyị ozi a onye unu na-anụ unu ya bụkwa nwanne unu nwoke ezeugo na ejije anyị bụ on earth ka ọ mesịanụ. ife ọma meele onye ọbụla gaa n'iru na akụkọlị